Maranatha Natural Healing Ministry. Kuchiza matenda ochuluka matupi. kudwala nzoona ngati munalumvera chabe munthu ine nadwala mu kuti ndibwere serious mu wiki ya krismasi 2020 kubwera pa ino nthawi niona kuti kudwala kumene nali kudwala kwendo inali yovimbikana ngako wena amati saizi yakatupidwe monga mchecha so poona katupidwe nakhala worried unena kuti "Mm, iyi kwendo mwamene yatupika so ningachite bwanji kuti nithandizidwe zoona nenda umu na umu ma- chani masing'anga kupatsako mankhwala achiboyi napitako kumakiliniki ndipeza kuti thandizo sinalupeze Maranatha Natural Healing Ministry. Kuchiza matenda ochuluka matupi.
kukhalakhala nambomvera ku radio nokamba kuti kuli chipatala chimene chinabwera manje muno m'Chipata chotchulidwa maranatha pomvera mapulogalamu awo ni mmene anali kufotokozera natenga azimayi nana kuti "Hmm, ichi chipatala chioneka ngati chikhoza ndithandiza malinga mvuto imene ni- nili nayo zoonadi azimayi anakamba kuti tete tafika kuja tinampeza dokta ndipo anatilandira na manja abiri nabwera kuno first day second tsiku la chitatu napeza kuti by then nangokhala chabe nikamwa mankhwala cha ndikugona nikamwa mankhwala ndikugona but pamene nagona ma bedsheet chani wonse ukhala wet na na chani na chiwe so ine nakhulupira kuti aja mankhwala nishi alusi nthawi iyo nambo itanitsa chakudya ndi- ndipasani chakudya zimayi koma chinakhala chondidabwitsa kuti chinthu chamene naulephera nautani nthawi iyo namba kudya zasintha zinthu Maranatha Natural Healing Ministry. Kuchiza matenda ochuluka. so ngati anthu ena akalokaikira monga chipatala cha maranatha comparing kuma private wena wonse abwera nishi ataya nthawi yawo chabe ndipo ilo ina amene nauza pambiri mbiri wena anakamba kuti koma nizapita ku maranatha nanga imwe mnakwanitsa bwanji uchira nakamba kuti iyi ndiyo confidence imene ninayo yonena kuti ngati angaderere rumu maonekedwe ndiye kuti ataya nthawi yawo chabe Koma iwe atsate zimene zili mkati zonena kuti kodi ndingathandizidwe bwanji kupyolera mphamvu ya Mulungu ndiye kuti paja aipeza thandizo. Ichi ndicho chinthu china chimene anthu ndingawauze. Zikomo kwambiri.
Maranatha Natural Healing Ministry. Kuchiza matenda ochuluka m'matupi. Ineyo chikhalire ndimadwala masazi mthupi mwanga ndiye masazi amandivuta. Kwakuti olo kuchipatala ku Sento anakandipatsa mankhwala ndikumamwa nde ndinakakhala ngati ndachira pang'ono komano panadzakhala kuti mabala anakula m'mimba mwanga nde chakudya cholimba anandiletsa cha nsima kwakuti ndimadya zopepuka zokhazokha. Zina zimene zimakuvutani kuchita zinali ngati ziti nthawi imene m'mene mumadwalayo? Ndi miyendo.
Miyendonso imavuta. miyendo imavuta nde inafooka ano Mm. eh, Kuyenda sikumatheka. eh, sikumatheka amandinyamula
Oh, eh, kukunyamulani mutuluke. amandinyamula ndithu anthu atatu mandinyamula Mm. anthu ake ndi amenewa Amandinyamula kunditulutsa m'nyumba mwangamu, kudzandiika panjapa, kundigoneka, basi kufuna kundisambitsa, amandinyamulizana kukandisambitsa. Akabwera nkundidzozadzoza mafuta, kundiveka ana angawa.
Maranatha Natural Healing Ministry. Kuchiza matenda ochuluka m'matupi. Za Maranatha munamva bwanji?
Za Maranatha ndinadzamva chifukwa cha mwana wanga amene amakhala ku Lilongwe, mdzukulu wa ineyo. Ndiye atamva anadzapita ku kampaniyo ndi kukandigulira mankhwalawo ndipo anatha kunditumizira. Ndipo anapatsa guardian kuti adzindiyang'anira pakumwa mankhwalawa. Amandimwetsa ndithu. Mpakana itatha imeneyo anandiyang'anira ndithu. Ndiye anandipezeranso nkumamwa ndithu. Ndiye kufikira nano pamene panopano. Ndinayamba kuona kusintha nditakhala one week. Chifukwa ndinali oti odwalika thupi langa lonse. linatekeseka kufooka ndiyeno pakuleka kufooka kumenekuku inatha one week nkudziona kuti zinthu zayamba kusintha ndithu zayamba kusintha ndithu chimasintha n'chani chimasinthika kuti zimene ndimamva ululuzo sindikuzimva ndipo ndikam- njala ndimapanda kuimvayo ndikuona ndayamba kumva njala Ndeno ndimaona kuti a kusintha kulipo mulungu amadzerera mwa munthu Eh. Ndiye kudzerera kwa munthu kumeneko ndikufikirana pano ndithu ndakakolola kumunda nkumadziwa kuseza thumba kubwera nalo dzatsira kunkhokwe chimanga kudziwa kuti kusintha kuli kulipo
Maranatha Natural Healing Ministry. Kuchiza matenda ochuluka m'thupi.
timakhala osangalala nthawi zonse ngati tikumva maumboni osiyanasiyana ndiponso ngati inuyo mumakhala nchidwi chosatira programu imeneyi ya maranatha inde tabweranso siku yalelo na zokoma zambiri zimene tifuna imwe ndi ise tiyendere limodzi mwa nthawi zonse sabata nsabata nimakhala ndine andrew toto wa mushiri tiyeni tiwalole ma sponsors athu atipasire uthenga ukatha uthenga bambo kutabasa abwere pano kodi atifotokozere Tanyamula zotani ife a Maranatha zimene zili za phindu kwambiri kwa inu? Tiyeni tiyendere limodzi. Maranatha Natural Healing. kwagwa mtengo wa nthambi sikusowa dzuwa salozerana aliyense akungoti koma ku maranatha natural healing ministries ndidapezako mpumulo ku nthenda yanga kodi inu mukutsalira pati nkutheka tikuti ndi inuyo kapena m'bale wanu amene ali ndi mavuto monga bp shuga stroke asthma vuto la chiwindi likango mavuto a mtima kuotcha kwa mapazi ndi miyendo kupweteka pokodza chitetezo chotsika angakhalenso khansa ndi vuto lina lililonse pezani ma herbal supplements

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tikudziwa kunena kuti mukumva kukoma maranatha ndi utumiki. Tikamati maranatha ndi kuti Yesu akubweranso posachedwa. Tikufuna Yesu akamabwera posachedwa adzapeze amayi awo alibe BP, abambo awo alibe vuto la prostate, mnyamata uyo alibe vuto la ma gases. Tonse tidzapite kumwamba uh, mo- mokondwa komanso athanzi. Inu ndimafuna ndikuwuzeni kathu kunena kuti uh, maranatha Uh, mukabwera ku maranatha mumapindula zambiri ndimafotokoza pano kunena kuti ku maranatha mukabwera mumapindula zinthu zitatu one you benefit nutritionally uh, matupi athu amakhala athanzi komanso timapindula ndi mankhwala amene amapezeka m'ma herbal supplements a maranatha uh, timaitcha kuti you benefit medicinally komanso electrically umapanganso benefit chifukwa mahebo a maranatha mumakhala ma compounds amene amakhala ndi mphamvu ya magetsi uh, amene amakakonza ma nervous system ma blood vessels and the like so nchifukwa chi kumaranatha mukabwera wina aliyense akupeza mpumulo chifukwa kumaranatha mahebo athu amakhala ndi one ma medicinal effects two amakhala ndi electric effects komanso uh, amakhalanso ndi what we call nutritional effects so zonsezi is what we call uh, hebology and holistic approach uh, to a problem so ndimafuna kunena kuti lero tiyendere limodzi uh, pachitika bwera pano timakhala ndi maumboni uh, maumboni pano ndi sadzatha tidzakhala tikupereka maumboni pano tsiku ndi tsiku kuti inuyo mukalimbikitsike lero tili muchipata tili ndi follow program mukumbukira tidabwera pano mu 2020 ndi nkhani ya bambo uh, sestino mwale kuchokera ku uh, kumchenga compound kumene kuku adatiuza kuti nakuti adali ndi vuto la kwendo adapanga develop what we call elephantiasis ndiye kuti uh, kumunsi kwa miyendo ma extremities uh, sikumafika magazi uh, komanso sikumafika oxygen as a result uh, kwendo udavimba kwendo udada uda, uda, uda bi uh, kuvimba pompo komanso mopota kwambiri so atabwera ku maranatha 2020 anapeza kunena kuti adapeza bwino adachira adapola ndiye timafuna kuti tikafufuze kodi mr mwale tsopano pano akupeza bwanji atachira nthawi imeneyi 2020 kodi panopo adadwalanso uh, ndiye timafuna mr mwale akatiyankhe Ah, tiye titengane tifike ku compound ya mchenga muchipata tikamvenso ah, mr mwale kodi pano akupeza bwanji adadwalanso kapena akudwaladwalanso ah, so atiyankhe tiye tiyendere limodzi zikomo kwambiri tithokoze kwambiri bambo kutabasa ndiye atifotokozera bwino kwambiri kuti tipite kuja kumchenga muchipata makamaka kuno kumawa tikamve za amwale chifukwa 2020 anabweresa umboni kufotokoza kuti ayi matenda ya mtchetcha ndi zina zotero ndiye lero tifuna timve kuti kodi zili motani tiyeni tiutsatire umboni umene wa bambo mwale timve nikutheka enanso upezapo ndithu chilitso lero tabwera ndi mayankho ku mafunso atatu omwe anthu ambiri amafunsa kawirikawiri pa za mahebo a maranatha 1. Kodi mahebo a Maranatha amathandizadi kwa odwala matenda a shuga? Yankho ndi zoonadi, ndipo si shuga yekha. Maumboni a izi akuperekedwa tsiku ndi tsiku kuchokera kwa anthu omwe miyoyo yawo yapepukidwa ku matendawa chifukwa chogwiritsa ntchito mahebo a Maranatha. 2. Ndi zovuta zanji zomwe zimadza mthupi kutsatira kugwiritsa ntchito mahebo supplementiwa? yankho palibe vuto lililonse chofunika ndi kutsatira malangizo onse ndi ndondomeko zoyenera zomwera maherbalwa nthawi zonse kuti muthandizike moyenera 3 chimachitika ndi chani ukayamba kumwa maherbal supplement a maranatha yankho chifukwa choti maherbalwa amapangidwa kuchokera ku zomera zachilengedwe popanda kuonjezera china chilichonse akalowa mthupi amatsuka ndi kuchotsa zonse zachilendo ndi kubwezeretsa ungwiro mthupi ndipo ziwalo zimayambanso kugwira ntchito yake moyenera ndi chifukwa chake pambali pa matenda a shuga tatchula aja maherbal a maranatha amathandizanso ku mavuto a chibayo mphumo bp kupweteka kwa miyendo ndi mapazi komanso matenda a mtima chiwindi, mapapo, impsyo kuphatikizapo mitundu yambiri ya kansa ndi zina. Pitani ku mashopu a Maranatha omwe ali m'madera ambiri m'dziko muno kapena imbani foni pa 0888 381 131 kapena 0996 867 190 kuti mumve zambiri. Maranatha Natural Healing Ministries, mabanja athanzi, dziko la thanzi
wakusina khutu ndi nasi
ine dzina langa ndi sesitino mwale kuno mwafika mwandipeza ni ku mchenga compound boma ya chipata zikomo kwambiri tinamva kuti munali kudwala mwale Tifotokozereni zinali motani?
Zoonadi ine inali chaka cha 2020 nthawi imene nali kudwala kwendo kwendo iyi inavimba itavimba icho chaka nchonena kuti inajuwa malire inali black kupansi umene va va health akhozonda kuti mchecha tsono kunaoneka kuti yodwala po saizi imene iyi Nakhala wosinkhasinkha kuti nichiyani chachititsa so kuti kwendo ito juwa malire so kunkunu vimba uko kuli chabe bwino bwino so poganiza ganiza nati niyese kupita mma clinic nayeso pita mma clinic mnumu nayeso tenga mankhwala peza kuti sinathandiziwe until nalumvera pa radio iyo nthawi pamene nalumvera pa radio Namva program ya Maranatha. kuti ku Maranatha amathandiza. Je, nzona niyo nthawi ine ndinanyamuka kupita ku Maranatha. Fika kuja anandilandira bwino bwino mwa ulemu wawo. Kuja napeza dokota anati ah ili kwendo yani mwenda kuti ndi chani mwe. Ndi BP. Inatsikira ku kwendo. So ine BP kala so akuti eh so palibe phindi yakuti tikupimeni na mashini ina iliyonse. Until paja anatani ananipasa mankhwala one kuti ine ndikambe koma koma ananiuzira pa iyo nthawi nena kuti a mankhwala musakayikire musachite bwanji muzachira shuwa eh sananipasenso manyereti chani ni tuvikopo chabe tomene anandipasa namba kumwa aja mankhwala ku Maranatha kuja namba kumwa ndipo anakamba tingati simkuja simchite chiyani muzaona mwekha pali 2 3 days muzamva kuti koma zinachitikadi pakuti kugona iyo nthawi yongoti imwe malingana ni timetable imene anandipatsa yomwera mankhwala iyo nthawi nalugona nalutani uchita nthawi ngati kuti kapena ndiweka pepe inafika iyo nthawi yakuti ikwendo yo- yokha iyambofunduka yambochoka vikumba tsika pansi ine amai vilonda nizapola bwanji ndinabwereranso kuja ku Maranatha so ndafika kuja wezo aja anandiuza kuti aa iyi ni mphamvu ya mankhwala imene ili utani ili ukilina matenda bani ya koma msayembekezanso kuti kapena pali vuto ina kapena ivi vilonda sivizapola vizapola shuwa e napitako maulendo awiri atatu peza kuti vija vilonda vita viyambouma kuka so mpakana napita kuja iyo nthawi kwakuti mnyamata no ito ninyamulo nika panjinga kuti ndikwere ukanga kuti ndikwere nika panjinga koma mpakana inafika nthawi pamene natani nambokhala bwino two to three weeks anadabwa wekha unaona kuti nabwera panjinga ine neka nambapo uchova kuti "Ah, ndi wa Mwale ine enzo mchenje itika kuti aona nini nachi chochokera kwayapo ndinapeza kuti mm, ichi chipatala chasiyana ni tumakiliniki kwina ngakhale kunabwera kwina tumakiliniki kuti kuli mahebo chani naona kuti ah, Maranatha mpaka na azimayi yo- yo nthawi ngasuti analumwakonso nawo mankhwala ananena magasi chani vinini peza kuti azimayi nawo vakudya vina ivi vo- vinaletsedwa tenzi liyambokudya up to ino 2022 kwendo chikalibobweranso momwe natani ninapolera nthawi imeneyo kufika ino nthawi nimayeso dzichekinga utani kuti aya lomba malinga ni agement imene nilimo ndicho kuti aa singe kuti matenda aja ndine kuti ndiye aja adzabweranso aja matenda nawo kuti anatani anati nachirira ku Maranatha uyu ndi umboni ninawo mwanifoni kwambiri zikomo kwambiri so icho chinali chaka cha 2020 pamene munalandira thandizo kuchokera ku Maranatha chabwino kuchokera pa nthawi iyo sopano pofika pakati apa palibe kena kalikonse kamene kanachitika kukhuza na kwendo Pa- palibe chimene chinachitika zintchito zintchito chiyani kena kalikonse njinga ngakhale loko kuno so ndinafunika kubwera na njinga tanthauza kuti aja matenda ineyo ndichita believe kuti aja matenda anatha so ndiwo umboni umene ndingapereke kuti ngati kuli wena amene amadokayikira ine ndinokamba pano ndinachira ku Maranatha mwina mokumbusa a Mwale kunaliko u- uji wa mphini? Aha. Ku Pauda- Maranatha? kuma- ah, wewe ni mankhwala chabe akupatsani Pa- pauda chabe mm, kungokhala masirapu chiyani choncho kunalibe mphini kuna- kulibe nsolo kena kalikonse
mutisimikizira kuti kunalibe nkhani ina iliyonse ya using'anga
saombeza sachita kena kalikonse iwe malinga ukapereka dandaulo ukapereka dandaulo nidwala chakuti chakuti iwe ajazaona oti nchabe mudwala chabe mankhwala ni yapo gulani ugula chabe mankhwala pitani mkamwe koma umboni umene uliko pano ndikuzoperekanso umboni kuti alipo khazeni wanga akuti alina chani ati mtima unalukula chani ulephera usebenza two months koma wayambako utani ugula mankhwala kuja niyamba utani munthu sanaluyenda sanaluuka mpaka naanyamuka uyenda distance kuona bulu wake ya bwanji nimati nikapita ukamfunsa kuti niliko bwino so ichi ndimaona kuti ngati ukakonkha lamulo la mmene Maranatha amasewenzera ndi kuti uyu moyo wako ufunika kubwerera pakale koma ngati ndi nthawi yonena kuti Yehova wanena kuti poti munthu amakhala masiku awiri ati yobadwa ndi yakufa ngati ndi Yehova wafuna kuti iwe usachire ule- ulendo ulendo olephera suzachira koma ngati nkochira ufunika kudziwa tayendako kuti kuli kwina kulikonse pamene ife amene timasewenzetsako mankhwala a Maranatha pano nulukapo asuro ndinachira kutenga 2020 na ino nthawi kwendo sibwererapo ndiye kuti uoneka kuti aja mankhwala alugwira ntchito Tonthozani naye a Mwale mwabwera mu gawo lachiwiri kuzatiuza za umboni wanu ija gawo loyamba inaliko critical ndiponso mwabwera gawo yachiwiri kuzaonesa chisangalalo chanu ku maranatha kamba kazimene kamba kamankhwala amene munathandizika nawo ndiye chimwemwe chanu chimene mwanyamula lero kuti aa lekani nilute soti nikawauze kuti onani kwendo iyi yenze yovuta lero nili chabe bwino sinabwererepo ni mawu otani amene mwanyamulira anthu kubwerako
apa nafuna kukathirira umboni kuti ngati pali wena akalukayikira ichi chipatala cha maranatha mwina angodzitayitsa chabe nthawi chifukwa ngati munthu chinthu chamene udziwa kuti chilikufuta umayesa mamene anayesera nzako koma ngati suyesa ndichi udzakhala tele mmenemo so uyu ni umboni nimauza anzanga unena kuti ngati zasowa mpita mkambirana nawo ndiponso sa forcinga munthu kuti ayi kapena ndama mwakuti chani amakuuza iwe wekha unena kuti "Ah, oh mwabwera na saizi yotani ukakamba iwo achanza ali nayo danga yonena kuti mankhwala tingakuthandize ndi kwambiri ni awa ni awa ni awa ni awa ndipo awa mpitirize sono umboni umene uja ndimaona unena kuti Kumasiyana ndi umboni uja wonena kuti kapena kukagula chinthu choonena kuti ukaperewera ndalama akuti kubwererani. Pamene ku Maranatha kulibe kubwerera, adzakupatsa mankhwala ena aliwonse malingana ndi saizi imene iwe watani wathandizika. Ndiwo umboni umene anthu ndingawauze.
Uja umboni woyamba, amwale. vanthu angoti yayi mwina amwale anawapasa ndalama a Maranatha ndiponso taona kuti mwabweranso kodi amwale munapasidwa ndalama ina iliyonse kuti yayi mbwere mufotokoze zimenezi ndipo loko pano nikamba palibenso ati munthu akaname bodza kuti amaranatha kapena achitogula vanthu achite chiyani chinthu chakumva chimasiyana ndi chopenya maso Ku- u- uyu amene amaganiza kuti "Ah, vanthu amachitoguliwa utani ubwere iwe wekha ukaone mwamene kapena ndalama ziliko loko kapena kulibe koma ngati ungayembekeza kuti ugoja akamfoletsa ufoletsa kwakucha ku Maranatha chimafulawivi ni moyo atipatse mankhwala osati ati zoguliwa zotani ndikuti paja ungonamiza nzako koma yafuna ndalama apita akasevenzi osati ku Maranatha anene kuti akapatsako ndalama kulibe ndalama iliyonse so ndiwo umboni ningawauze vanthu mawu yakukhosi amwale amene mfuna musimikizire wina aliyense
ine mwina mowauzaka anzanga abale anzanga vinthu timachitoyesa kuyesa nchifukwa anakamba kuti munthu aliyense ngati susewenza baibulo ikuti wosasewenza asadye meaning kuti ngati iwe uli khale palibe chimene ungapeze koma ngati wadwala wayesa uku nuku ngati anzanu tinayiyesa Maranatha ilipo isa bwerani muyiyese Maranatha kuti muone kuti kodi Maranatha imakangira poti tikwati mambo kuti ati matenda akuchiberekero azimayi chiyani pini loko ina amene sunikamba kuti amene akuti ni mchecha koma kunalibe ni mchecha wo Ine kesi mwina nakayanga boti tedi juwe kwene. Ine nakabombe kezo juwa kwende kwa umba me muntu nili mpuno mwisi. Lomba izi zima tangita muntu chije chintu ukali bo pesa. Ha ukali bo penya na maso wako. Uma kanisa kuti ah. Waja wanta makamba kuja. Ndiye kuti ama gula ama tatu. Kuli bo gula kuli konse. Kwa mangati wafuna kuti moyo wako pitilile. Mwera mametila bwere ifansa. Kwa mbono mene ninga bati wani. Amwale kodi apa tikuonani munyamuka bwinobwino nakuzunguluka.

Olani, Chilani, Maranatha, Maranatha, nachokili.
makamaka umboni wabwino kwambiri kuchokera kuli bambo mwale ndikupita ndithu mchaka cha 2020 tinabweresa umboni pano wa amwale komanso adona yawo kweni kweni amwale chifukwa mwendo uyu unali ndithu wotupa kapena kuti mchecha tepena timaziwa kuti ayi mchecha mchecha ndiye uyu mwendo wa amwale unali wotupa kwambiri sanali kutchova njinga sanali kupita kumunda zintchito zonse zachimuna anali kulephera sanali kukwanisa ngakhale pang'ono so pamene tinapita kukambirana nawo amwale atamva za maranatha ambagwisa ntchito ma herbal supplements amwale anatifotokozera choyambirira kukamba kuti mm nambopiwa fesi kuchoka chibe thukuta Mm. je kuvimba blanket ati iyo nthawi e, pa nthawi iyo zinali zovutako koma pamene anayamba kusewenzesa zonse zinayamba kuyenda nthawi ina anakwera njinga kunyamula fataleza kupereka kumunda mnthawi ya 2020 lero tabweranso ndi umboni wa amwale abweranso pano kuzatisimikizira kuti aa nkhani ija yamene tinabweresa paja lero nabweranso kuti ndikusimikizirani kuti ine mwendo uyu unatha unabwera m'malo mwake zonse zili bwino pa nthawi iyo anatifotokozera kuti panali maganizo oti akajuwe koma sanajuwe lero amwale ali bwinobwino zonse zintchito akugwira kamba kakuti anathamanga kupita ku maranatha amaranatha awathandiza ndiponso lero amwale zonse zawo zili bwino namwewo nkutheka muli na mtchetcha nkutheka muli na ma fibroids stroke matenda osiyanasiyana tchulani pano pa dziko lapansi nanunso mukabwera ku maranatha na chikhulupiriro kuti nizachira muzachirati bwerani ku maranatha kuti nanunso mukabwere pano mukathirire umboni monga amwale awo amwale anachira zonse zibwe ndikuthokozeni kwambiri kuti mwasatira umboni umene
maumboni ochuluka akuperekedwa tsiku ndi tsiku chitsimikizo chakuti maumboniwo ndi oona chilipo zakuti anthu akuchiradi mdziko momuno palibenso wokukayikira koma ndi zodabwitsa kuti alipobe anthu ena mdziko momuno amene akulolera kumavutika ndi nthenda zomwe anzawo akuchirazo kodi chimakhala chili chani mphwayi kuphwekesa kapena kufuna zinakakhala zochokera kunja zopanga azungu Maranatha Natural Healing Ministry. nkhani ili pano ndi yakuti ma herbal products amene akupangidwa ku maranatha akuchitadi zozizwitsa maumboni akuperekedwa tsiku ndi tsiku ndi odala amene akumati akamva mauthengawa ndi kuwagwiritsa ntchito musafere ku utsi thandizo la vuto lanulo lilipo ku maranatha imbani foni lero pa 0888381131 kapena 0996867190 kuti musinthe nyengo zanuzo maranatha natural healing ministries mabanja athanzi dziko la thanzi wakutsina khutu ndi mnasi uyo ndiye unali umboni wathu makamaka kuchokera kwa bambo mwale sestino mu mzinda wa chipata kuja kumchenga atifotokozera kuti aa sizinabwerenso ndiye lekani nipereke mpata kuli bambo kutabasa kuti timaliza motani programu yathu ya siku ya lelo alhamdulillah tithokoze mulungu wamoyo wokhala kumwamba amene amavumbulutsa zobisikazo inu ndimafotokoza kunena kuti muzomera zomwezi maplants amene timawaonawa mulungu adayika m'machiliso sangalole mulungu kuti ana ake afe ana ake azunzike zomera zilipo zosatheka zimenezo so nchifukwa ku Maranatha tidaphunzira herbology phytotherapy holistic medicine kuti no uh, munthu tikamuphunzira bwinobwino anatomy physiology biochemistry tiphunzirenso zomera plant botany so uh, mwamva mwaonanso kuti nakuti mr sestino mwale akuti sadadwalenso uh, kuyambira 2020 atapola ku maranatha atapeza bwino ku maranatha atachira ku maranatha ku vuto lawo la ntchetcha kapena kuti elephantiasis mpaka na pano uh, ali bwino inu kuthekatu ndikulankhula pano mukuzunzika amayi ndi cervical cancer ah, abambo muli ndi vuto la prostate mnyamata asthma ikuzunza ma gases um, inu pangani chiganizo lero mufike ku maranatha ndimafuna uh, ndikusiyireni mwa kulankhula paulo kunena kuti uthenga wabwino suchitisa manyazi inu ngati munabwerapo ku maranatha ndikupeza bwino awuzeni anzanu ngati mukuvutika padakali pano pangani chiganizo lero mubwere ku maranatha ndimafuna mulungu akudalitseni mmene mukupanga chiganizo lero chobwera ku maranatha god bless you alhamdulillah amen abale banga izo ndiye zimene tinakutengerani pa siku ya lero ndikhulupirira kuti mwadalisika nazo mwathandizika nazo mwapanga chiganizo kuti mukapite ku maranatha amwale anali na kwendo yotupa mtchetcha lero abotiuza kuti yayi ine napola na masupplements ochokera kuja ku maranatha chimene tikufunisisa kwenikweni chakuti inu ndi ine tikasimbe lokoma mu umoyo wathu tithokoze kwambiri bambo kutabasa komanso nonse amene tayendera limodzi mpulogalamu yathu ya siku lero mushiri totwani ngoti